ee igbo wụ igbo ya dịkwara unu mma ee abịala m ọzọ taa ee unu amara na na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke ee abịala m ọzọ taa n'ihi gbadụgbadụ gba ngwere ya anyụọ ngwala nji abịala m ọdọ taa n'ihi na unu amara na na ee ee ya wụrụ ma ịkọ ụlọ eji achọwa ndị ogologo ee abịakwala m ọzọ taa n'ihi nna mụrụ m si na hmm, na ọ wụghị onye nwụrụ anwụ ka eji agbazi olu naanị ejikwa agbazi ndị dị ndụ olu ee ndị nwe m na ndị m nwe ana m asị udo dụrụ unu ee nke ọbụla onye ọbụla jisiri ike chi ana m asị ya ziri ọ dịghị onye ọzọ ọ wụ nwanne unu nwoke chief eziokwu wụ ndụ nke mbụ ma okwu asị wụ ọnwụ nke mba ụwa nwa na-akịrị wụ nwa na-akịrị ndị mbaise abịala m ọdọ taa n'ihi ndị igbo si gbadụgbadụ gba ngwere ya anyụọ ngwala nji abịala m ọzọ n'ihi enwere okwu dị mkpa ka ị gaghala ala igbo olee okwu a okwu gaghala ala igbo kpọmkwem ihe meghe n'ala igbo taa na n'ije ndị onye na-anọchite anya anyị anya ndị igbo gara n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti nke wụ na National Assembly ana m ekele n'otu unu ji gaa unu wụ ndị dimkpa unu gara ije mana enwere m otu ihe ntụziaka m chọrọ inye ee biko nwanne m onye na-anụ ozi a ngwa ngwa were ozi a gbasa ozi a n'ikuku ka ozi a nwee ike ruo kpọmkwem ndị ọgaranya ndị achịgha anyị n'ihi gịnị eji apasị sisi mgbe ọzọ apasịkwa sense mgbe ọzọ n'ihi echiche otu onye anaghị ezuru ya ọ ya ihe m ji bịa taa si m akpọkpụrụ akọluche kpọlatụ ya azụ ee na mbụ ana m ekele unu otu unu ji gaa ije ọma na ụlọ nzukọ etiti unu gbara mbọ unu ndị dimkpa hmm? mana tutu m agali ana m akpụpidu n'azụ si biko na nna mụrụ m sị ayara ọkụkọ mgbe egburu ya olu agaghara ya ịhụ na mgbe ọzọ ụmụnne ndị dimkpa unu anọkwara chewe ma mmiri adịghị ruo anyị n'olu tutu anyị achọ otu anyị ji egbufuru ala mmiri ka adịkwa ya mana ihe m ji bịa taa wụ biko na ndị ukwu a ihe gbasara mkpebi unu na otu unu ji nwee mkpebi si na e, na unu na-agba mbọ hụ na otu a ga-esi mele Simon Ekpa gaa na Finland jee kpohuo ya ka a bịa kpee ya ikpe n'ala Igbo ma ọ bụ n'ala na Naịjirịa ebe a wụ ebe m chọrọ iwere ntụziaka n'ihi ndị Igbo sị otu uche otu onye anaghị ya ezuchara ya oke ọkwa na mkpule mkpule ka a na-eji ere mbe ihe m ji bịa wụ biko na ụmụnna m ndị nwe m na ndị nwe ndị dimkpa anyị ji ahụ anya isi geenị ntị aga m achọ ka unu kpọla akọ la uche unu azụ na ebe Nnamdi Kanu nọ na Nnamdi Kanu nọ na ndị isi ọchịchị ndị isi ala gara jile Nnamdi Kanu jee kpọhuo ya site na Kenya kemgbe afọ abụọ taa nwa amadi a ka nọ ka ewu nne egwula efu n'ala Igbo ebe niile na-agba aghara na Monday ọbụla na-anọ n'ụlọ iji gosi obi mwute na mmekọta ha na nwa afọ ha a maara ahụ ya ee eh, ihu ya la-eji anyụ mma nkọ na e ji ya eji na-enwefughị ike hapụ ya ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ ọsọ agba ebela akụwa ya wụrụ ma nwokorobịa aka ji ya ala la-agba aṅụrụma aṅụrụma unu na-akpụkwa atụmatụ sị e jile Simon kpọhuo ya hmm. na-echemakwanị ya echema o n'ihi gịrị na nghọta m Simon na Nnamdi Kanu gbago otu anọ n'ihi gịrị Nnamdi Kanu onye ọbụla na-asị kpọfụ ya na adịghị ihe o mere Simon kwanụ e jiri ọ wụ agakwaghị ka a sị kpọfụ ya na adịghị ihe o mere n'ihi nzukọ ụlọikpe kwuru na Nnamdi Kanu aka ya dị ọcha kpọrọ ya na kpọfụ ya na ọ dịghị iwu ọ dara otu ihe ahụ Nnamdi Kanu mere ji na-eji si na adịghị iwu ọ dara ọ wụ otu n'ime ihe Simon Ekpa mere ọhụ menye ọ wụ otu ịdọ ndọrọ ndọrọ nwere onwe ahụ ọ wụ echi otu Nnamdi Kanu ji afọ na onwe ka m agara m arị unu arịrịọ sị unu bikonị lee na arịrị n'ihi gịrị unu wụ nna anwụ ụlọ unu were ubiri mara akpọrọ chi m gịnị ka m na-ekwu na ọ gara akacha mkpa na unu gara hụ na unu kpọfara Nnamdị Kalụ leenụ Simon gbaa ya n'igbe leenị simon mee ka unu anaghị ahụ ya mana kpọfụtanị nnamdị kalụ ebe ọ wụ onye simon Ekpa kwe na-agba mbọ sọfra ebe ọ wụ ya wụ ka ndị igbo ji na-anọ n'ụlọ ka nwaanyị nwoke afra agara m asị na ọ dịghị mma ịhụcha otile nyụrụ ahụ eje kpagbu isi ọkpọ chimburakwa n'obe nna mụrụ m soja akpọ ya operation ọ gara ka mma na unu gara kpọfụta Nnamdị Kalụ n'ihi isi opi wutu unu gara kpọrọ Nnamdị Kalụ kpọfụ ya unu kpọfụtazie Nnamdị Kalụ Simon ajụ oyi n'ihi gịnị na unu wee gakwa jee atụmatụ were contact elu were contact ala jee chọwa ndị Finland agara m arịọ unu arịrịọ sị na bikonị werenị ikikere unu a niile na ikikere contact ndị a ka mụ ka ị gawa ka international were ya na-ekpa ka ụnụ nwunye ọnụ gaanị jee kpọfụtanị nwoke amadi e ji eji wụ Nnamdi Kalụ ka o nwere onwe ya geenị ntị onye na-amaghị agba ibele jeji ya geenị ntị ndị isi ọchịchị anyị onye ara onye isi dị mma aghụ ahụ onye ara ejee chịrị akwa ya gbaa ọsọ ee mojila agbaji onye isi dị mma gbara ọtọ chụwa ya ahụghị m ụzọ a ga-esi hụ na ha bụ ndị ara agara m arịọ unu arịrịọ sị ka kụọ n'ikpe unu anọna afọ abụọ ka ndị mmadụ na-aga njem jegharị iwe nọ n'ụlọ ọ kụọla afọ abụọ na ụma unu nọkwa ya nna nna besi na-agụọ ya n'olu na chi na-echigbu ya ngwa ngwa nọchala afọ asaa kemgbe afọ asaa ọ nọkwanye n'olu gịnị ka m na-akọwa ndị Igbo bikonị werenị ozi a jee meenị ka ndị isi ọchịchị anyị anụ ị mara ihe ọma ị ga-eme mee ka ha nụ ozi a sị hi biko ihe ọma unu ga-emere anyị gbuo ọ wụ ihe ọma dị mkpa unu ga-emere anyị gbuo ọ wụ leenị Nnamdị Kalụ kpọfụ ya sị Nnamdị Kalụ go ebe ụlọ ikpe kpere sị ghaa ya na ya laa agara m arịọ unu arịọ sị kpọfụta na Nnamdi Kanu eji ebu ụzọ chụfu ufu ama abịa tawa ọkụkọ ụta na unu wee laghachikwa azụ je kpọtawakwa Simon iwekwu ya aka gawa njem ya agara m asụwa Igbo oke oge oke unu kpọtakwara Simon Ekpa hmm. onye ọzọ amelie ole ihe unu ga-eme unu kpọgo Simon Ekpa ndị ọzọ echikwu ya ndị otu ya ndị ọzọ lahụrụla ụmụ bọyị ya milehu kewu nne egwu gada ifu na efu ya mere m ji na-arịọ unu biko na vutuoni ndị isi ọchịchị anyị a vutuoni ha niile awụchaghị gburugburu were dụ na amamihe hazi dụ n'ọtụtụ ihe kpọọ oku sị onye ukwu bịa onye nta bịa kpụruo n'ala ga-ekwekwenye ntị nna mụrụ m sị nga na-agba akụ ya atụ la ogwe agbaa akụ ya atụ la ogwe mpere mpere ọ pịtara ogwe akụ ị hụ na nga nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọ ya nna ya ga-anọ ya ọ bụrụ la ọ wụ unu na-elebatụkwa anya n'ebe a ụmụ igbo nọ ji na-ekwu okwu mgbe ọbụla ha na-atakwu emekwa ihe elu mala ha hmm, emekwa elu mala ha kpaka ebe a ndị isi ọchịchị anyị a biko na gaanị je lebatụkwana ya n'anya ya wụ ụzọ ebe ndị a bega akwa sị ka ha nwere onwe ha gbaanị mbọ netụ ya n'anya n'ihi ndị Igbo atala ahụhụ anyị agakwaghị nọ na-ata na ahụhụ a na-aga ọ dị n'oke ọha m amara na m si ekwesịghada m ka m gwa unu ụka unu wụrụ ala unu nọcha na site hmm? unu wụrụ moto unu wụ follow come eh? unu wụ double exhaust unu ahụ nna m grama managhị m asụ dị na-ede mmakwa nna m ha ma ede ee ọbịa afọ ka ikwuwe unu wee nere m oke mma ee a nwere nwa mmadụ bọket biko unu n'oji a lee na oji a gbasa ya na ka oru ndị aka wenere na advice ya ma ntụziaka ma unu agakwana iwu na aghara n'ihi ekwele nke m nna mụrụ m sị na amara aka gị na-ejegbu okenye akakwa nara nwata ma ọ nọghị egbuo nwata ndewonu ụmụ Igbo ndị nwe m na ndị m nwe emekwela aka ike gbasa ozi a n'ikuku ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi obi ga-adị m ụtọ obi ga-adịkwa ụmụ Igbo ụtọ na Nnamdi Kanu unu hafụrụ ya kpọfụ ya na taa ka ihe e kpere n'ikpe were ezi omume ndewoni ma chetekwene na ọ nwanne unu nwoke Chief Eziokwu ndụ nke mbụ eji mara ya ma o kwusiwa ọ wụ nwafọ Mbaise anyị wekporo ozi ya ana m asị ya dịrị unu mma ụmụnne m jisieni ike n'oge na-adịghị anya ọṅụ ga-adị n'ihi akwa anyị bekarịala n'abalị n'isi ụtụtụ ọṅụ ga-adị onye ọbụla futuoni ndewoni ụwa dịkwara unu mma ya gazieni